igbo bụ igbo ekele m ụnụ ọ lọlọ nneka chimezie na ikwa aka na-ewetara ụnụ ọnọdụ igbo anyị ka nọkwa n'okwu poligami ị ma a na-ekwu okwu poligami anụ ọ dịka ọ wụ a joke ya ka m ji chọọ ịdị na-ewepụtasị illustrations iji gosi na ọ bụrọ a joke because mụ na onwe m even at my age 51 I'm suffering it ya ka m ji were nwayọọ na agwa ndị m ka anyị mara ihe anyị ga-eme for our own good ihe a wụ be m na Lagos this is my house in Lagos ebighị m tenant eshi m ụlọ eshi m village bata this morning agbara m night because flight wụzi ha sị ọ 300,000 m bụrụ nwayọọ rikpuoro onwe m night because mgbe m chọrọ ịla ala eh, ka ezi mgbe m lara ihe a ọ dịka on the 10th of this month ka m na-ala a sị flight m jụọ ese flight a sị ọ 350,000 m gbaa bọs 40,000 ihe m ji gara ụmụahịa wu 11pm so m lọtawazie nke a gbaa night ihe m ji batara Lagos ebe 5am mana before m na-abata my husband di m na like eh, nni m ọ na like ka m na-esiri ya nni so m chi ime travel m shikọcha ihe tiri ha na friji so anọ m n'ụlọ nwa m nwoke kpọọ m obere nwa m nọ 15 years kpọọ m sị m na na nna enwechekwa nni nọ na friji m na-anata gokọsịa ihe ihe a wụ akwụ maka ahụ akwụ m zụrụ akwụ a buru ibu nke a wụ ụha ihe a wụ ụha ụha m ga-eji eshi ofe fresh aga m n'ime ahịa na Eke Osumenyi goo ya fresh nke a wụ ede Mm? ihe a wụ ede m gotere then ka m batara today m saa ahụ zutu nwa obere ike ana m agwa gị ihe a na-agabiga nga a na-alụ otu nwaanyị m zutu ike rahụta ụra wee bulie gaa ahịa hmm? gaa na Arena ihe a wụ azụ m zụrụ m ga-eji esi ofe a ịlewa anụ m ga-eji esi ihe good chekie na nga m si ụlọ lọta this morning na-akwado isi nni nda ihe m ga-esiwa ma esi ofe ọha si olugbu then si ofe akwụ dodoro ha na friji because m ga-emekwa travel again. Um, Olugbu, where is that Olugbu? Bring it. Uh, uh, okay. before m anata m gwa di m ya gwa ụmụ m ka fọrọ m olugbu because m chi isi na ana m eji natural fresh adị m azụ kewe onwe ihe ọbụla ka m na-azụ n'ahịa so nwa m nwoke fọrọ m olugbu nwa m nwoke a fọrọ m olugbu chọdị ịga further his education na Canada ọ na ha denyrị ya visa ya wụ na anyị na ya ka nọ ebe a na so ọ na-agbakwa ọ na-achọkwa again so o nwere ike ịhapụ ya anytime now achọrọ m ee eh, ka m kọwara unu my life ihe m jewe ụmụ amụrụ m ụmụ 7 ee eh, nke a wụ onugbu nwa m fọrọ m onugbu nọ na my garden here enwe m garden enwe m a very big compound n'agbanyeghị ụlọ nke a rụrụ compound nọ n'ihu ee m chọ igosi unu ihe a na-awụ my compound ị hụrụ akwụ nọcha na mango ehe na olugbu nọ there so ebe a ka e si wee kpata olugbu fọọra m ya awụ ya nwa m nwoke just pọpụ ya now now ka m kọtụrụ unu ndụ m eji m ụmụ amụrụ m ụmụ asaa nwoke 6 ofu nwanyị n'ime nwoke 6 ahụ m lose two ya afọ 4 so eji m ụmụ anọ now ụmụ ise now ofu nwanyị nwoke anọ mgbe about 15 years ago ka m kpọrọ na maid sị ka m were nwayọọ cool down zụọ ụmụ m zụpụta ha mmadụ so mụ na ụmụ m nọ eh, ha na-eme ihe niile ịvụrụ ọta compound a na ụnụ ga-ahụtụ compound m nọ now eh, ọ nwa nke nta nọzinụ nke eyi uche bịaranụ ka onye tụrụ nwa ahụ agraduategule na na emezi ọla ọ ga-eme ha anyị enweghị maid ọ naanị me na ha nọ mgbe ị bịa ụlọ m dị very clean a na-eclean everywhere me na ha nọ m zụpụtakwana ha mmadụ mgbe n'ime ụmụ anọ ahụ m zụrụ eh ụmụ ise ahụ m mụrụ now diọkpa m graduate from Covenant University ha nwa ya nwa ha nwa na manage business a sef ọ kwapụla nke tọ nke my fourth child nọgoro na Unilag ọ just graduate this year ọ nọgo na business already before na graduate so ọ rentugo ụlọ re biri anyị na ya ebizighị ada m nwaanyị graduate this year ọ graduate from Babcock University graduate a ebe ọ mere youth service ka e retainere ya and ọ na-agụkwa egwu ọ wụkwa an artist ozugbo ozugbo ọ graduate maka mgbe ahụ ọ ya na-esi nri ihe ọbụla gbasara kitchen ya na-eme so me na ya na-esegazi a ga-esi nri agaghị esi nri eme ya sị ya na-arụ ọrụ ya ruo one day me na ya segaga ihe m sị gị da nọ n'ụlọ m na-esi nri ọ dịtụ possible ya buru akpa kwapụ gaa na nke nwanne m nwaanyị so naanị m nọrọ sị so naanị m ga-esi nri a now and a na-eme oge ụfọdụ m sisaa ihe ya na-afụ m ụfụ n'ahụ azụ na-afụ m sisaa nri a m ga-esi n'abalị a na m ga-enweta onwe m mgbe m chọpụtawara ihe a hụ na ụmụ m etosiwule na-apụ and then the workload on me is too much and achọrọ m ịkpọ maid ị ma a na-akọ nke second wife and a kọọ ke maid na-eme gaa na social media or na news every week ị ga-anụ na maid gburu onye mere ya employ e nwere nwa agbọghọbịa maid ya aga kpọta ndị oshi ha bịa gbuo ọtụtụ anadị ekwu nke ha ekwu so m ga-adị more secured na di m lụtara nwaanyị m ga because maid wụ onye ọdọ enweghị ihe there is no tie between you and your maid maid wụ ọbịa ị na-akwụnye ya nwa 50,000 na 30,000 naira onye na-abịa nyere mmadụ aka na-eme ihe n'ụlọ ugbu a na-akwụ 50 ị nọtara nga rị mma so ọ ga-abịa cheke gịnị ka ọ ga-eji 50,000 naira eme na ndụ ya so ya abịa chọọ to get a bigger one so ọ wụrụ onye nwere ego abịa chọọ ka aplanzie ka ezuo ya oshi ma ọ wụ ka kidnap ọ na-ekidnap former president Lucky Igbinedion ọ maid sụgburu mma ha gịnị ka ha na-eji egbu like ọ bụrụ ndị dị aged ị ma ha fọgbuzie the old woman anyezie ha ụlọ maka enwedị onye nọ n'ụlọ ha ọ wụ nwa nwaanyị ya alụzie di ya la di ya anọzie na-eleta ụlọ anya and this is the gist so ọkwa otu ugbugbu a but m lụta nwaanyị ugbu a na because mụ na di m nọ into joint business mụnwa na-aka akpata ego sef she would depend on me to take care of her and her children one she would depend on my children i nyegodu ya aka ya agba mgbọrọgwụ and a ga-eleta ya anya so to me o nweghị any reason iji gbuo m ma m nabata ya ọfụma so m bịa lee ihe ahụ anya hụ na ọ ga-enye aka so ihe m gwazi di m ọ wụ ị jụkwa sị agaghị alụta m ga-eme ole m ga-eme m ga na-akakwa nka na-erekasị I cannot mana even at that ana m adịkwa forced to do some things so lee m eshi m ezi lọta ugbu a now ndị ugbu a na m tụgharịa nwaanyị aza the compound nwaanyị clean dị ime ụlọ nwaanyị emede nke a nwaanyị emede nke ọzọ you know so that is the challenge so a na-ekwu ihe gbasara na ndị ihe a wụ ihe most people na-asuffer in silent mechie ọnụ because amadị ihe ga-eme ọtụtụ ụmụ nwaanyị nọ aka m nọ 51 na-agha eze e nwere ndị nọ 60 70 gị nwee oke ibiri nwoke nwaanyị ya na-aga kpukpukpu na-ekpegharị na kitchen ọ gaa ahịa ya alọ ya lee di ya di ya lee ọ nadị atọ ụtọ so biko ka enye na ọnwa for me ị sị m ugbu a Nneka make a choice choice m wụ maka anyị azụchaana ụmụ and otu m siri zụọ nwa ndị m ha azụga nwa azụcha kwụrọkwa na asị no ị ga-aje eto aga ịchọ wing so that is why m ji kwakpuchi ụmụ m na business early enough and mgbe ha na-aga school emeke m sure na ha na-emetụta ihe aka they don't depend on me enwegbedi ọkwa m bịa sị m na na Covenant ahụ na ụmụ governor nga ahụ ụmụ onye a na-enye ha 500 a na-enye 200 m sị nwa m ọ wụdụ na m ejighị ego ahụ mana i destroying because ị gụchazie m na-eji m 500,000 naira every month ị ji eri nri ị gụchazie pụta nwetazie ọrụ a ga-akwụ m 250 ọ ga-ezunu because ị dịbu mbụ na-eri 500 and n'ime 250 ahụ ị kwesịrị ịkwụ ụgwọ ụlọ mee ihe ọzọ so m na-enye 30,000 site na otu e si eme wụ ọ ga-esi gị nyere onwe gị aka so nwa m ahụ bịa na-ere phone accessories na-ere speaker so before na-esi na school apụta ọ wụọla business man ada m nwaanyị gụrụ na eh, ma Babcock already ha marana otu m si eme so ọ rega perfume oil so ụmụ ndị big man ahụ ji ego na-etu nga a na-awụ ego ego ha ha na-anatasị ha you know so already ụmụ m mara na ha na-apụsị apụsị already so elee otu m ga-esi at this time and ana m adị busy with ọrụ m na-arụ ee eh, azụchana m ụmụ ọzi mgbe ahụ m bịa agụụ inye aka na-ekwu okwu ihe gbasara Igbo na-enye na-eme ihe a m na-eme ugbu a ana m ebikwa a very quiet life adị m achọ ihe na-enye nsogbu but mgbe m hụrụ ihe na-eme n'ala Igbo feel a need to join m bịazi ugbu a na m buru oche nọrụ ala ka na-ebabysit and ụmụ nwoke na-enidiwa attention ha na-akazi nka ha na-enidi more attention I feel for my husband m gwa ya sị ya nna biko agịrị m ekwo maka ihe m bịa nga nọrụ ala na-ele m I can't ndị m adọ m adọ enwede ụmụ a mụrụ ugbu a na-enwede nwa enwede ka a ga-eji eli m akụnụba enwede ka a ga-eji eli m ụmụ m chọọ after all mgbe m na-aṅụ lụọ anyị nwa a hustle lụ you know build our own wealth they should go and build theirs and ha emena ya nwa m nwoke shop ebe ọ nọ ugbu a ọ zụli ọ zụọla ala n'Ọka you know ha na ọkpa ha na-azọ igosi na ha gara kpagharị ihe ma ha dị ka gbasara ha I'm also planning my retirement ka m hapụ ịdepend on them too much but even at that with ego ahụ ị ga-enidikwa onye ga-enyere ha aka you know lezie ha anya so ya ka e ji a na-eti mkpu ka a na-ewepụtasị this analysis ndị mmadụ onye ọbụla gwa onwe ya eziokwu and then ụmụ nwoke retire na ụmụ nwaanyị retire na ugbu a na enwere m many of them retire ndị ọnọ dị ha nọ 70 ha nọ 60 they can't go home because enwe onye ga-enyere ha aka even ebe a ha bi ebi they barely managing mana a sị mgbe ahụ ha nọ na-akpata ego ha dị nwaanyị a na-alụtara otu nwaanyị dewe n'ụlọ lụtakwa nke ha na ha ga-anọ here ihe ị fụ na ụmụ nwaanyị na-aka anọkọta karịa ụmụ nwoke ihe a ga-eme nwoke kọrọ akpa ya laa n'ụlọ gaa ịlụ ndị nke nọ n'ụlọ maybe before dị na-emeji ezigbo business dị mma nke a ga na-ama na-eji ụlọ ọtụtụ ụmụ nwaanyị na-ebute akụ na ụba ịnụ ehe e nwere ike nwaanyị na ụmụ ya ya china nke ụmụ ya nke ya china ya na-agara na nke ụmụ ya what happened to the man ọtụtụ ụmụ nwoke nọ na village ugbu a na alone nwunye ha ka na-arụ ọrụ ha sị nwunye ha ka ha la nwunye ha ajụ ụmụ nwoke ụnụ ka a na-aghọrị so litenụ ka e tinye ihe ọnụ ka balance life and again ihe ha na-akpọ insecurity nọ n'ụlọ ọ kwa na ọtụtụ ndị mmadụ a nọọ chekie nnọọ ndị niile rụrụ ọrụ bekee gbanyere agbanyị nọchi na Lagos onye nwe eburila na ha retire n'ụlọ ọ dị ka ha ga-agba nkịtị ụdị ihe a ihe na-eme n'ụlọ a na-eme n'ụlọ so ya ka anyị ji na-eti mkpu anyị ga na-enwetakwa more analysis until anyị ghọta biko achọrọ m ka anyị mee engage in this discussion ee eh, ka a mara ihe a ga-eme mara otu a ga-esi eme ya ịhụ na ala Igbo ekpochapụ and ịhụkwa na anyị na-aka nka na anyị nyere onwe anyị aka ndewonụ